Плъэгъуауэ пӏэрэ, жыгей гуэрэным къыщӏэж псынэр? Плъэгъуамэ, зэхэпхакъэ абы и макъыр? Щӏым нэпс пщтырыр щыщӏегъэкӏ а псыхъуэм. Зыри къыбжиӏакъэ атӏэ щӏыщӏагъым къыщӏэж мафӏэпс пщтырым? Нэгъуэщӏ зыри умылъэгъуами, зэхыумыхами, Ди лъахэм къеуалӏэ хышхуэр плъагъун хуеящ. Къопсэлъакъэ ар? Зыри къыбжимыӏауэ пӏэрэ хышхуэм? Ди адэжьхэм я кхъащхьэр-щэ, мывэ сын къутахуэр зыщхьэщыт кхъащхьэ исэхэжар. Мывэ сынми. Бзэ иӏэщ. Захуэкъым ар бзагуэу жызыӏэр. Уи гур мынэфмэ, ӏэджэм уригъэдэӏуэфынущ а сынми. Лъапсэжьым къидна къуалэбзухэр-щэ? Зэхэпхакъэ, зэхэпхакъэ жызоӏэ абыхэм я бзэр. Хьэуэ, си щӏалэ, бзэр лъэужьыншэу кӏуэдыжыркъым. Апхуэдэу къыпщыхъуми, анэдэлъхубзэр уи лъым хэтщ. Уи лъыми и закъуэкъым. Анэдэлъхубзэм иропсалъэ дэ къызэднэкӏа псыхъуэр, жыг гуэрэнхэр, ди адэжьхэм я кхъащхьэхэр, убыххэм я лъахэм къидна псынэхэр, жыгхэр, псэущхьэхэр. Си анэдэлъхубзэмкӏэ ноби зопсалъэ. Ар хьэкъыу си фӏэщ мэхъу сэ. А бзэр кӏуэдыжакъым.

Умыгъэщӏагъуэ, Шэрахъ! ӏэджэ сщыгъупщэжащ сэ. Ауэ а махуэм и дэтхэнэ дакъикъэри сощӏэж. Ар ди лъэпкъым натӏэ хуэхъуным и унафэр щащӏ махуэт. Иужькӏэ ди нэгу куэд щӏэкӏащ дэтхэнэри псэзэпылъхьэпӏэу. Ауэ мор псом я щӏэдзапӏэт. Сигу къинащ псори. Псори сощӏэж иджыпсту слъагъум хуэдэу. Си тхьэкӏумэм итщ, лъакъуащхьэкӏэ дызыхэта нэгъабэрей нартыху бзий гъужам и щхъыщхъ макъри. Слъагъу хуэдэщ а махуэм ди щхьэщыгу ита дыгъэри. Ар зэм пшэм хыхьэт, зэми къыхэплъыжырт епӏэщӏэкӏыу. Хы лъэныкъуэмкӏи къыщыкъуэуа жьыбгъэри сощӏэж. Сощӏэж уэшхым зэрэ тӏурэ къызэрыригъэжьари. Сощӏэж куэдрэ зэрызэдэуар.

Зи быдзышэ уефа уи анэм и бзэр пщыгъупщэнукъым, Шэрахъ. Ар хэт жиӏэми, уи фӏэщ умыщӏ. Уи анэр пщыгъупщэжын апхуэдэщ. Ар пхузэфӏэмыкӏынщ. Си анэдэлъхубзэм нэмыщӏи сщӏэ пэтми, ари къыпщхьэпэнущ. Сыщӏалэ дыдэт сэ бзищ щысщӏам. Уи гупэр хым хуэбгъазэмэ убыххэм ди ижьырабгъумкӏэ адыгэхэр, сэмэгурабгъумкӏэ абхъазхэр къыщыст. Сэ абхъазыбзи сощӏэ. Сощӏэ адыгэбзэри зэрызгъэшэрыуэфыр нэхъ мащӏэми. Дэ дызэгъунэгъут, ди ӏыхьэ зэхэлът, зым и бзэр адрейм дымыщӏэнкӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Убыхыбзэр къыздалъхуат. Сызэрысабий лъандэрэ сӏурылът ар. Дэнэкӏи щызыхэсхырт. Ди уни, ди хьэбли, жылэм сыхыхьами, ар дауэ сщыгъупщэжынт? Абхъазыбзэр ди анэм сигъэщӏащ. Адыгэбзэм ирипсалъэрт ди анэшхуэр. Щхьэл дыщыкӏуэкӏэ, цыӏэрылъхьэри и ӏэблэм зэрыфӏэлъу къыхидзэнти, мащӏэ сригъэдаӏуэрэт. Таурыхъи, шыпси и гъунэжт нанэм.

Хэкум кӏуэжын мурад зыщӏауэ хъуар иужьрей гъуэгуанэм текӏуэдэжащ. Зыр тэло узым ихьащ, зыр яукӏащ. Къэна мащӏэр езыр-езырурэ хэшыпсыхьыжащ.

Джабэ нэкӏум ежэх гум и шэрхъ кӏырыгъ макъым и закъуэщ дыгъэ гуащӏэм игъэткӏуа хьэуа бампӏэгъуэм щызэхэпхыр. Пщыхьэщхьэхуегъэзэкӏ щыхъум, дыгъэр нэхъ ужьыхащ. Жьы хуабэ мащӏэ къыкъуэуащи, гъуэгу сабэр трелъэсыкӏ. Ижьырабгъумкӏэ благъэ дыдэкъым, къуажэ къыщонахуэ, хьэ банэ макъ щызэхыбох. Дыгъэм илыпщӏа ӏуащхьэ джафэр губгъуэ нэщӏым сэмэгурабгъумкӏэ къыхотэджыкӏ. И нэгур уэшхым ирилъэсэхарэ зэхэгъуэжауэ. Адкӏэ нэр здынэплъысыр жыг закъуэтӏакъуэ зытеплъагъуэ тафэ зэшыгъуэщ. Си пӏэм сижыхьауэ хамэгу-хамащхьэу сыхоплъэ сыкъызэрыхута щӏыпӏэ жагъуэм. Мыра жызоӏэ? убыххэм я лъахэр зэрахъуэжар. Мыбдеж хьэри бгъэри тӏысыпӏэкӏэ зэмыхъуэпсэн мы щӏыпӏэ гъуамэра жызоӏэ. Лъэпкъ насыпыншэм кӏуэдыпӏэ хуэхъуар. Ди щхьэщыгукӏэ уафэ бзыгъэм къыхолыдыкӏ зи пӏэ ижыхьа вагъуэ пщӏыпщӏхэр. Сэ сыбгъэдэтщ илъэсищэ зи ныбжь цӏыхум. Зыхызох дунейм зэрехыжрэ куэд щӏа и ӏыхьлыхэм, и ныбжьэгъухэм ар зэрепсалъэр. Къызгурымыӏуэми гукӏэ зэхэсщӏэу содаӏуэ абы и псалъэм. Сыздедаӏуэм согупсыс. Мы щӏылъэми, мы уафэми убыххэм лей зэрырахам. Ой, си адэщ пщӏантӏэ гущэм шыгухэр щызэщӏащӏэ.